as well as in English. I'll start with Chichewa and then I'll switch over to English once I am done. Okondeka amalawi anzanga mmawa uno pamene ntchito yathu yomema mtundu wa malawi kuti tikavote pa chisankho chapatatu cha chaka chino pamene tikumaliza tinaona ngati ndi chofunika kwambiri kuti ine tikukumbutseni zimene ife a utm takhala tikukamba kuchokera mwezi wa julayi 2018 pamene utm inakhazikitsidwa kufikira mmawa uno pamene ikakwana 6 o'clock ndiye kuti ntchito yomema anthu kuti akavote lachiwiri lino itsekedwa ife tinabwera titamva zosowa za mtundu wa malawi kulakalaka kusintha ndipo tagwira ntchito molimbika usiku ndi usana kukhazikitsa uthenga wa chiyembekezo kwa mtundu wa malawi pamene ma pamene tikuyamba kusintha zinthu malawi muno kuyambira pa 23 meyi kupita kutsogolo m'masiku zana oyambirira tidzachita machawi popanga zotsatira izi choyamba kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu osachepera 1 million muno malawi mchaka choyamba chachiwiri kutsitsa mtengo wa fetereza kuchokera pa 23000 kwacha pathumba kufika pa 4495 kwacha chachitatu kupereka malipiro okwerera kwa mafumu komanso kupereka ndalama zosachepera 15000 kwacha kwa anthu onse achikulire a zaka 65 kapena kuposerapo kuti adzathe kuyambapo kudzisamalira okha chachinayi kuchotsa misonkho yowonjezera pa magetsi madzi komanso pa intaneti ndi katundu wina ofunikira pakhomo. Chachisanu, kuchotsa misonkho pa zakudya za nyama ndi nkhuku. Chachisanu ndi chimodzi, kukonzanso ntchito za ulimi kuti tikhale ndi chakudya chokwanira komanso kupeza phindu lokwanira. Chachisanu ndi chiwiri, kuyambitsa ntchito za mafamu akuluakulu m'maboma onse a dziko lino la Malawi. chachisanu ndi chitatu kuchotsa msonkho pa malonda a fodya komanso mafuta a galimoto chachinayi kuthetsa quota system chachikhumi kuonetsetsa kuti onse amene adatenga ndalama za boma mwachinyengo abweretsa ndalamazo kuzibwenza ku mtundu wa malawi kuti zigwire ntchito yoyenerera kutukula miyoyo ya amalawi chakhumi ndi chimodzi kukonzanso kayendetsedwe ka ntchito za boma polemba kukweza komanso kuwapatsa ogwira ntchito mboma malipiro okwanira kuthetsa ndale pakasankhidwe kapenanso pakalembedwe kapenanso kakwezedwe ka anthu pa ntchito chakhumi ndi chiwiri kufufuza ndi kuunikanso mmene anthu a bizinesi amapezera ntchito za boma ndi cholinga chothana ndi ukamberembere chachikhumi ndi chitatu kupereka mphamvu ku bungwe la acb komanso financial intelligence authority komanso mkulu wolondoloza za chuma cha mabwana a mboma kuti agwire ntchito mosaopa wina aliyense khumi ndi chinayi kusalola kuti anthu azembe kupereka ndondomeko za mmene adapezera chuma chawo khumi ndi chisanu kuchotsa lamulo limene limateteza mtsogoleri wa dziko lino kuti asafufuzidwe kapena kuzengedwa mlandu pamene ali pa mpando khumi chisanu ndi chimodzi kukhazikitsa lamulo lothana ndi akuluakulu a mboma amene ambapeza chuma mwachinyengo khumi chisanu ndi chiwiri kukonzanso ntchito za kampani ya admarc kuti ikhale kampani yotumikira mtundu wa malawi kupititsa ulimi patsogolo kukhala msika wodalirika kuti alimi ku malawi kuno apeze phindu ku ulimi wawo khumi chisanu ndi chitatu kuonetsetsa kuti muzipatala muli mankhwala okwanira zipangizo zokwanira madotolo ndi manesi okwanira komanso kuti ogwira ntchito choterowo akulipiridwa moyenera komanso pa nthawi yake ndipo angakhale nyumba zimene amagona zikhalepo zokwanira ndi zabwino poomba mkota tikutero kuti zampanipani ndi chipsinjo cha umphawi umene uli mdziko lino tonse tikuzidziwa ife a utm tidzachilimika pogwira ntchito mwakhama ndi luntha kuti dziko lathu litukuke mokomera mbadwa za malawi ntchito imeneyi tidzayigwira mwakhama ngati mmene tapangira kampeni ya utm kuyambira pa 21 july 2018 pamene chipani cha utm chinkakhazikitsidwa ndikupempha amalawi tonse kuti tikhale tcheru nthawi ino yovota kuti zachinyengo zina zilizonse zisachitike kwakukulukulu tonse amene tinalembetsa mavoti tiyeni tikavote mwaunyinji tisayiwale kuti tonse tili ndi udindo wokhala ma monitors a chisankho ichi tikupempha mtundu wonse wa amalawi amene adalembetsa kuti pa tsikuli tituluke mwa unyinji tisafowoke tilimbikitsane pa 21 may ndi tsiku limene pa chingerezi tikuti day of sacrifice koma pa chipewa- pa chichewa tikuti ndi tsiku lokuti tonse tidzipereke kwa toto moyo kuti dziko lathu lino liyambe kuyenda chitsogolo tikuthokoza amalawi onse pa ntchito yotamandika yomwe tagwira pokonza malawi watsopano ndipo ambuye akudalitseni koma pamene ndisanamalize kuwerenganso uthenga umenewu mu chingerezi ndimafuna ndikambepo pang'ono zimene zikutikhumudwitsa malingana ndi mmene kukonzekera chisankho kukuchitikira choyambirira pali nkhani imene tayipeza kuti pali gulu la anthu amene asali apolisi amene aphunzitsidwa kuti agwire ntchito ngati ndi apolisi anthu amenewa amene anabwera kuno kuti adzaphunzitse pa ntchito imeneyi ndi mkulu wina amene anali commissioner general wa polisi ya ku zimbabwe mr augustine chihuri ameneyu ndi munthu woti ku zimbabwe anathawa chifukwa cha milandu ina imene akuopa kumeneko ndi mkulu ameneyu amene anamuyitanitsa achipani cha dpp kuti abwere kuno adzaphunzitse anthu ena akhale ngati apolisi tikupempha kuti Mr. Chihuri achoke kuno ku Malawi asatisokonezere chisankho chathu. Chachiwiri, ku Nsanje ndi ku Chikwawa ma police station akumeneko sanatumidwe nawo pa ntchito yokaonerera chisankho. Tikuwapemphanso abungwe loona za zisankho kuti mchitidwe wake umakhala kuti police station imene ili dera limenelo ndi amene amakhala patsogolo kuonerera chisankho ndipo akaperewedwa ndi amene amayenera kuti ayitanitse asilikali owonjezera chachitatu ku karonga ndi ku mzimba tamvanso nkhani zokhumudwitsa zokuti anthu ena ngakhale usiku wa dzulodzulo lomweli amafuna kukalanda ma ballot paper kuchokera kwa asilikali a malawi defence force tikuwapemphanso a bungwe la malawi electoral commission kuti amalizitse ndanena kale kuti tiziyalembera lero lomwe lino kuti aonetsetse kuti izi zakonzedwa chisankho chisanapitirire chachinayi tinamvanso kuti dzulo kunachitika msonkhano ku blantyre pamene bungwe la macra limafuna kuti athimitse communication yonse lachiwiri tiyathokoze maloya amene anapita kumeneko amalawi akufuna kwabwino kuti ananena kuti zimenezo ndi zinthu zosathandiza timafuna tiauze anthu ogwira ntchito ku macra anapita ku macra kukatumikira mtundu wa amalawi osati kukatumikira anthu ochepa amene ali mbava anthu atsankho anthu odzikonda anthu osakonda mtundu uno wa malawi tikudziwa kutinso pali njira zina ndi mapulani amene akukonzedwa ofuna kutenga ma ballot paper ochonga kale kuti azikayika m'mabokosi kugwiritsa kagulu ka anyamata amene analembedwa ntchito ngati apolisi mwachidule pali gulu limene likuyendayenda tanena kale kuti dzulo ena anapita ku Karonga ndipo amafuna kuti akatenge ma ballot papers amene akusunga asilikali asilikali a Malawi Defence Force tiathokoze asilikali amenewo chifukwa chokonda dziko lino ndipo tikuwapempha kuti apitirize ndipo pomaliza penipeni tipemphe amalawi tonse kuti tikhale tcheru tisagone chifukwa akathyali amenewa mbava zimenezi ziyesetsa kufuna kuti zikhalebe m'boma kugwiritsa ntchito zi- njira zina zilizonse kuphatikizapo njira zosavomerezedwa zikomo kwambiri amalawi nonse tikufunirani chisankho chabwino lachiwiri lino tikumbukire ndi udindo wathu kuvota ndi kusankha atsogoleri amene ife ngati mtundu wa malawi tikuwafuna ambuye akudalitseni